Chonde nkhaniyi musaisiyire panjira imvereni mpaka kumapeto komanso muipange like, share komanso subscribe alendo nonse omwe simunapange subscribe pano pa Lahiri K TV.
A Chakwera ngati mwachita nawo chifukwa chofuna upresident mkhalenso izi tikhoza kunena kuti mwachita nawo chifukwa cha chani? Week yatha ija mudayankhula Chilima ali pompo kunena kuti ineyo akanisankha ku mcp nkaima nawo. Kodi convention imeneyo inachitika liti ku mcp? Maganizo amenewo anachitika liti ku mcp? Meeting imene inachitika liti ku mcp? Kuti inuyo mkanene kuti ndikaima nawo. Sadakupusitseni achina Chimwendo Zikhale Ng'oma kuti muyankhule zimene zija. Anawo atasewera game yayikulu cholinga akupakeni manyi pakamwa. Kumaso. A Chakwera, nduna zanu zitatu izi, a Moses Kunkuyu, Zikhale Ng'oma, Chimwendo Banda, anakuikirani ku madzi aku bafa chikuja amati ku Gologota, nkukusiyani kumenekoko chifukwa inu adakugwiritsani ntchito kuti muyankhule mopusa pa msonkhano kuti ndiimanso. Kodi pamene paja mudachita misala a Chakwera? Padalinso vice adali pompaja? akuluakulu aboma adali pompaja kodi mawu amene aja anthu akatenga zija mmayankhula zija nkulumikiza nzangoziyi anthu aziti chani mukana kuti ndinu a president athu a dziko la malawi a dr chakwera mukudziwapo kanthu za ngozi imeneyi ndiye mukuti anthu asamalankhule asamatani aa ndinu nomwe munkanena kuti ndi ufulu wathu timakulembani ndinu ntchito kodi ndikakufunsani achakwera kuti adakulembani ntchito ndani kukhala president inu mudangolemba nduna zanu inu adakulembani ndani kuti mkhale president tinakulembani ndife anthu amene mukutiletsa kuyankhulafe ndi ufulu wathu ndi demokraseyi zomasakasaka wanthu zija nzachifedulo zakupha anthu mchipani cha malawi congress party sizili mwa munthu zakupha anthu mchipani cha mboma mchipani cha Malawi Congress Party sizili mwa munthu zili mchipani ndidafunsa mbuyomo kuti a mcp mudasintha malamulo oyendetsera chipani chanu mademokrasi itabwera mudasintha malamulo anu amene kamuzu adagwiritsa ntchito demokrasi itabwera mudasintha mudayika malamulo a demokrasi simudasinthe imfa imene wafa chilima ndi ya samora machel madolo ake agwiritsa ntchito mapulani ake ofanana koma iyiyi apanga mwaukape chifukwa nzachionekere kuti chilima achitosasantha chilima achitokong'ontha ndibwerezanso kunena kuti a dr chakwera ngati si inu ngati palibepo inuyo kuti mwapha nawo chilima ndiye kuti ndinu opusa simukuyenera kukhalanso president ayi anthu akupanga zinthu mbomamo nduna zanu zitatu moses kunkuyu chimwendo banda zikhale ng'oma kuphatikizirapo mkaka kuchipani akupanga zinthu inu osadziwa chitetezo chanu nchotani ndege yayima ku airwing kumakasewerako kumene kuja anthu sikumapitako ndege yoti ako ayendera mawa vice president kupita ku trip zikuchitika zachibwana zokhazokha ngati ndege ndi yaufiti ndege ya army ndi imene imakhala yachitetezo kuposa ndege ya mapassengers ya makampani wamba kukwera ndege ya, ya nkhondo president or vice president ndiye kuti amakhala ali safe tsono chilima anali relax kwambiri kudziwa kuti ndakwera ndege ya malawi army imene masignals ake amakhala pena paliponse munasemphanitsa mawaya mndege kuti mafuta azioneka a full tank munapanga spray mankhwala mndege kuti pilot ndi anthu ese akhale akakhala mmene muja after some hours ndiye kuti azikhala dizzy ngati amwa fansida osadya kodi munawamwetsa ambuye tengeni mndegemo munapangamo spray chani mndegemo munasiyamo kachani kamene kanadzatumphuka nkupanga spray ndege ili mmwamba anthu nkupanga dizzy nkumakhala ngati agona pilot osadziwa kuti apita kuti nkumanyengezera kuti nyengo mutaona kale mapulani kuti iyayi ikasokonekera ndegemo mmwambamo tiziti nyengo anthu aja mutawachita drug Pilot was drugged, all of them they were drugged because zikuonetsa kuti spray imene inali- inayikidwa mu ndege kachubu kamene munaika mu ndege nkotchera kanangoti psa ndege ili mmwamba anthu onse afowoka ngati abwa amwa kadamsana zikuchita kuonetsa kuti ndege inatera Koma kutera kwake inakhukhuluzika, anthu sadafe. Mwakong'ontha. Kodi akati ndege yagwa ndiye kuti anthu afa? Yoti ayayaka anthu ndi amafa. Kodi mafoni a anthuwo ali kuti? Mafoni onse a anthuwo ali kuti? Kodi black box imene imachita record mmene momo anthu amalira, ngati pilot ndi amnzake anali kulira mmene momo? amayankhula mawu mmenemo zena amaziona black box record ili kuti mafoni a anthu onsewa malemuwa aphedwa 9 kuphatiza vice president ndi ena 8 mafoni awo ali kuti kodi m'mafonimo muli zichiyani daudi suleiman ku macra ayenekera kufotokoza bwino kwayankhulidwa zambiri chilima tithana naye ndipo tiyedzeka ife timachita mapulani usiku ndale zathu nza usiku kodi munthu wopanga zinthu za usiku amakhalanso okufunira zabwino ngati mbala ikabwera mnyumba imapanga zinthu ziwiri iba ukayiona imakupha amdf malawi defense force Mwaloleranji kuti zichitike zoterezi? Kodi nchifukwa chonena kuti Chilima adati makalata onse akatangale okhudza Sattar a mdf abweretse apa? Kodi chimenecho nchimene chaphetsa Chilima? Makalata aja atafufuzidwa padapezeka dzina la Achakwera, nduna ya Achakwera. Nduna yachiwiri kwa Achakwera Achakwera, akuluakulu a Defence Force Malawi. Kodi zimenezi nzimene zaphetsa Chilima? Kodi Chilima pomukhululukira milandu ija idali nyambo? Ndanenatu ine kuti milandu iyiyi isakhale nyambo. Akufuna kuti abwere pafupi azimutuma chifukwa cha chiyani? Padali povuta kuti Chilima azimutuma ndi suspension ija. nde mapulani onse atatheka kunali kunena kuti abwana mkhululukireni milandu muthetse chifukwa milandu inathetsedwa popanda mutu wake mosaoneka bwino ine ndanena kuti milandu siitha chonchi ngati milandu ikutha pamafunika eni othetsayo anene osati a khoti ndi a dpp athetsa milandu awanso anti corruption a- a- avomereza mosavuta Martha Chizuma pochoka pampando adanena kuti m'bomamu muli zovuta. Sikuti iye uja adali against Chilima iyayi. Magwiridwe a ntchito komanso akusiya mpando anauzidwa zambiri amene uja. Ukangovomera china chilichonse kuti mlandu watha, ukasainire kuti wathetsedwa mlandu. Palibe adathetsa mlandu ndi a Chakwera motsa- motsatizana ndi Zikhale Ng'oma, Kunkuyu ndi Chimwendo Banda. zipani zonse zimene zimapanga za uchitsiru mdziko la malawi polamulira mmakhala anthu 4 olo 5 ngati apo ayi 4 3 amene amasokoneza chanelo ina iliyonse system ya dziko la malawi yonse kuyambira ku polisi ku army ku state house anthu atatu kapena folo amasokoneza titabwerera mbuyomu Chipani cha dpp sichoipa ayi mudali anthu 4 olo 5 chipani cha udf mudali anthu 4 olo 5 chipani cha pp mudali anthu 4 olo 5 anthu ake ndomwemwewo ndiye chipani ichi cha mcp ichichi nkhanza zawo zili mchipani mmalamulo nchifukwa nkakadanena kuti achakwera sangapange zimene akufuna poyendetsa bomali ayenekera kutenga zamalamulo za mcp malamulo ake kuti aliyense akuwadziwa amati chiyani malamulo a chipani amayendetseranso boma kodi fiti imene ili ku malawi congress pano njotani ufiti umenewo ngotani chilima waphedwera pa mbendera ya malawi imene adanena mwana kuti ndidzafera mbendera iyi koma nzoonadi wapita nayo adali msilikali wopanda training wopanda ophunzitsidwa msilikali wobadwa nawo namba 2 chilima dr chilima ikhale nsembe ku dziko la malawi ku mbiri ya malawi congress party nkhanza zake chifukwa ena asadzayerekezenso panga nawo mgwirizano komanso kukhetsedwa mwazi mdziko la Malawi sikudathe, kukadapitilira ndipo sikutha kufa anthu. Ndazanenanso kuti chipewa chimene ambovala achakwera cha raundi chija si chipewa wamba. Posachedwapa timva zina anthu anangoni anangoninyalanyaza si izi. ndiye pali zinthu ziwiri achakwera ngati ngozi sikuwakhudza ndi kuti asakhalenso president ndiwopepera ndiwogona ndi atulo chifukwa anyamata akuwasewera magemu akuluakulu ngati sichikuwakhudza chiwembu cha chilima ndiye kuti iwowa ndi useless person we never have in malawi he shouldn't be a president at all mdziko la malawi it's just a useless man apite ku matchalichi uku chifukwa anyamata awasewera gemu yoti iwowa panopa ngotinyansa mavuto onse aapaka iwowa nthawi imene achakwera amalengeza kuti ndi maso chilima ali pompo vice wake ali pompo amene adawauzayo ndi amene wapha chilima ngati sali achakwera munthu amene adauza achakwera kuti achakwera mukanene kuti muimanso pa msonkhano chilima ali pompo ameneyoyo ndi amene wapha chilima achakwera afunse ameneyo ngati achakwera sakuzidziwa koma mmene zikuonekera muzikuonetsera achakwera akudziwa koma ngati sakuzidziwa ndi kuti si presidentinso uh, sali ndi mphamvu alipo anthu amene akuyendetsa dziko zikhale ng'oma chimwendo banda moses kunkuyu anthu amenewa mfuti imene anaphera witika ndi yaboma mpaka na lero zangoti ze ze ze ze ze kukasiya kundende munthu salary akulandira akudya bwino usiku kumakagona kwawo usatuluke mnyumba tizingoti uli kundende ndende nzaboma ndani angakafunseko chilima waphera ufulu waphe- waphedwera ufulu wa anthu chilima was icon superman amene iyeyo akamapanga za ndale samanena kuti voterani ine chilima was a superhero amadziwitsa anthu ufulu wako wa iweyo monga mbadwa ya dziko la malawi mbadwa ya mdzikolo amakuwuza kufunikira kwako kuzidziwa samanena kuti voterani ine dr chilima wapangitsa anthu kulowa zipani achinyamata kumadziwa ufulu wawo samati lowani ine kalamulo wa udf kalamulo wa dpp koma mudziwe kuti ufulu wanu ndi uwu ndi uwu nchifukwa chake imfa ya chilima yakhudza wina aliyense ndi mfiti zitatu ananjoka okha ochepa Mala- malawi congress party koma ambiri masupporters a malawi congress party akhudzika za imfa iyi chilima sadzayiwalika mu mbiri ya malawi kafedwe kake akupita ku maliro choyamba adayamba pa ralph kasambala ndikukamponya mu loji kodi loji manager ndi namba chani limuyo kodi loji manager adapita ndi galimoto ya, ya mtundu wanji imene amayendera kodi loji manager foni za ralph kasambala ma communication yake amapangadi ni mkazi uja kuti apite ku loji kodi ralph kasambala wayezedwa mthupi lake liti kuti lidziwe kuti chamupha nchani dziko la malawi lomweli Nthawi yomweyo Chilima nkuphedwa. Ralph Kasambala anali lawyer wa Chilima. Amene amakumana ndi Chilima asanaphedwe Ralph, Chilima amachokera ku North, ku South Korea kuti athetse mgwirizano. Chilima amakumana ndi Ralph Kasambala ku Lilongwe kuti mgwirizano uthe. Koma chifukwa cha mafoni waphetsedwa. chamupha raf kasambala chamupha chilima ndi tonse alliance dzina limene lili la tonse alliance ndi limene lamupha chifukwa kunali kuthetsa mgwirizano raf kasambala wafa bwanji kodi eni loji amaneja aloji tikaona mabuku mwaomo muli raf kasambala kulembetsa kuti walowa rumu yakuti yakuti kuloji ino anthu amalembetsa kodi rafu kasambala ku loji imeneyoyo wakhala akupita kangati m'mbuyomo wakhala akulowa kumeneko kukwana kangati kodi rumu imene amagona rafu kasambala ndi rumu namba chani ku loji imeneyo rafu kasambala ndi anthu a ndalama zawo sangapite ku loji yopanda security sizingatheke even kuti ali ndi- afuna mkazi sizingatheke anthu aja ndi andalama anthu ambiri ngati amene aja amapanga rent nyumba yabwino kagulu amasonkherana amapanga rent mwina mu eriya 10 muja woti kuli gadeni boy kuli chani nkumapita nchibwenzi kumenekuja ena amatero rafu kasambala akatenge hule mkazi chibwenzi nkupita ku lodge nzoona zimenezo the whole kasambala apite ku lodge ndi mtsikana ndiyeniwo chilima nkumafa popita mala- maliro a raf kasambala raf kasambala ndi loya wa chilima amene amamuthandiza za malamulo bwinotu bwino